abwino kwa inu nonse chaka ichi cha pasaka ndikufuna tione mawu amene akunena kuti kuyimirira pa mtanda wa yesu

Mariya, mkazi wa Kleopa ndi Mariya wa Magadala. Tipemphere. Atate Mulungu wamphamvu zonse, dalisani kuwerenga kwa mawawa ndipo mudalise onse amene akumvera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nthawi imene Ambuye Yesu Khristu anapachikidwa pa mtanda inali nthawi yowawa kotero kuti anthu ambiri amene amayenda ndi yesu sanafunenso kuti adziwike kuti yesu amamudziwa apa tikuona akutchula anthu amene anayima pafupi ndi mtanda wa ambuye yesu khristu ndipo listi ikuoneka ya azimayi nthawi imeneyi nkuti ophunzira ake atathawa ophunzira ake ndi amene anayenera kumgwira dzanja kukhala pafupi kumumvetsetsa koma anali atathawa chifukwa nyengo inavuta abale anga okondeka kuyimirira pa mtanda wa yesu Ndi chinthu chimene chitengera inuyo ndine kumvesetsa zimene Ambuye Yesu Khristu anachita pa mtanda. Tikamakamba za Pasaka tikukamba za chipulumutso chimene sichikanatheka mu njira ina iliyonse koma chinatheka chifukwa cha chikondi cha Mulungu kuti kudzera mwa Ambuye Yesu Khristu ife tikalandire chipulumutso. Ndi chifukwa chake tikamakhala mu mpingo, tikamakhala m'madera mwathu, pakhoza kukhala zinthu zina zimene nzovuta kuzimvetsa kapena kugwirizana bwinobwino kapena kuzitsatira bwinobwino koma chimene chingatiyanjanise ndi kukhala pafupi ndi mtanda wa ambuye yesu khristu awawa anakhala pafupi kuyimirira pa mtanda wa ambuye yesu khristu amadziwa kuti ngakhale nyengo zavuta koma chimene analonjeza munthu ameneyu kutsogoloko tiona phindu lake ndifuna ndikuwuzeni amayi abambo abale anga okondeka chomwe anachita yesu khristu pa imfa yawo komanso kuuka kwawo chinamaliza mayesero ndi zokhoma zina zilizonse munthu amene akhoza kukumana nazo Palibe mayesero amene inuyo mutha kunena kuti awawa akula msinkhu oposa mayesero amene Ambuye Yesu Khristu anakumana nawo pa mtanda. Ndi chifukwa chake chikhristu chimafunika kumvetsetsa za mtanda wa Ambuye Yesu Khristu. Chifukwa mmenemo ndi mmene muli zinsinsi za kuzindikira chikhristu chathu. Zinthu zikathina timayang'ana pa mtanda paja. Zinthu zikaoneka ngati sizikuyenda maso amakhala pa mtanda kuti koma Ambuye Yesu Khristu. Ena anathawa, koma pali ena amene anayima nawo pafupi. Ndikukhulupirira kuti anayima nawo pafupi aja kumapeto kwake anapezeka kuti ndi anthu ofunikira komanso anthu amene anali olimba mtima. Ndifuna ndikupempheni abambo ndi amayi, nyengo iyi ya Pasaka itithandize kuyimirira kuti ngakhale pali zowawa, ngakhale pali zinthu zina zimene zapinga tiyeni tikakamire yesu khristu ameneyi kumbukirani mawu amene ananena yesaya mneneri m'buku la yesaya 53 verse 5 akuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife Tachiritsidwa. Tachiritsidwa osati ku matenda okha, koma ku nkhawa zathu, koma ku zodandaula zathu, koma ku ziyembekezo zathu. Zonsezo Ambuye Yesu Khristu anazitha pa mtanda. Ndifuna inu ndi ine nthawi imeneyi ya Pasakayi tiitenge ngati nthawinso imene tikuyamba mwatsopano tiku kubwerezanso malonjezo athu omutsata yesu khristu chifukwa ulendo wa chikhristu umayambira pa mtanda pakale pa- pa kavale paja pa mtanda paja pa gologota paja ndi pamene pamayamba chikhristu pena m'njiramu zinthu zikativuta tizitembenuka ndi kuyang'ana pa mtanda wa ambuye yesu khristu ambuye akudalitseni komanso mukhale ndi pasaka yopambana